moni moni moni masana abwino ndine nesta the black teacher ndipo ndabweranso ndi ma updates a nkhani zochitika from around the world uh, khalani pomwepo lero pa 11 june tiyambire ndi ku mexico kumene kuku ku nkhani ya world cup Eh, ya leroli kukhala gemu yoyamba yotsegulira world cup ku mexico ndipo dziko la mexico timu yake ikumana ndi timu ija ya bafana bafana timu ya dziko la south africa eyetu ndiye akuluakulu south africa ikusewera madzulo ano ndi timu ya mexico akonzeka kumeneko zonse zili mchimake kodi ifeyo ngati ma africans tisapotere bafana bafana kapena tangokwiya pa nthawi ino Ndikudziwa kuti ambiri ku Africa ali okwiya ndi zimene zikuchitika ku South Africa, makamaka zodana ndi anthu ena ochokera m'mayiko a mu Africa amene akuthamangitsidwa ndithu ku dziko limeneli la South Africa. Ndiye uh, ambirife tikhala tikusapotera Mexico kuti Mexico iwine eya ngakhale South Africa i- ali neba eya komabe zimene zikuchitika padakali pano nkovuta kuti munthu unyamule mbendera ya South Africa ndi kumasapota South Africa ndiye kukamba nkhani za ku south africa dzulo tinali live pa tiktok pomwepa ndipo tinacheza ndi anthu ambiri ku south africa amene amatipasa ma feedback kuti kumenekoko zinthu zili bwanji dzulo uh, ena ku cape town kumeneku anatiuza kuti zikuonetsa ngati amalawi ena akumanama ndithu kutumiza mauthenga abodza ndi cholinga chofuna kuopseza amalawi onse amene ali kumeneko kuti achoke kukhala ngati anthu ena akuti akuoneka ngati kuti akungofuna kuti chifukwa choti iwowo achoka anzawo enanso onse achoke ndiye akumatumiza mauthenga mavidiyo uh, zinthu zakale kumadzipanga sheya ndi cholinga choopseza anzawo ndiye anadandaula ndithu anthu ena pa mmene tinali pa live uh, tiyeni tipemphe amalawi kuti tiye tizipa- tizipatsana information yolondola ndipo tizipanga verify information tisanapange share uh, tikamaopsezana kuti dera lakuti lakuti kwavuta tatiyeni tifufuze tipezedi kuti- tipezedi kuti uthengawo ngowona chifukwa mutha kupezeka kuti mwaika anzanu m'mavuto chifukwa ena akalandira mauthenga amenewa akumatha ndithu kufuna kuganiza zothawa kusiya akatundu kusiya anthu nkuzapezeka kuti inuyo munkangonama ndiye tatiyeni tikhale responsible tikamapanga share information ya zinthu zimene zikuchitika ku south africa Tili ku South Africa komweko, um, ku Johannesburg, dera lina la Cleveland kumenekuku kunachitika zinthu zomvetsa chisoni kwambiri. Anthu 12 aphedwa ah, gulu la anthu la mifuti litangofika pamalo pena pamene panali ngati ah, pa mashabini anafika pamenepopo mukanebahudu ndithu kothithikana ndi kumangowombera anthu akuti anawombera mosayang'ana nkhope ndipo anthu 12 aphedwa azibambo 9 ndipo azimayi atatu pamodzi anthu 12. Kupatula anthu 12 amenewa, anthu enanso 9 ali ovulala ndithu ali kuzipatala. Anthu amenewawa akuti anabwera pa minibus ya white ndipo atatsika minibusimo anatenga mifuti ndikulowa ndithu ndikungoomberaombera kenaka ndikukweranso minibus ija ndikuthawa. Padakali pano apolisi sadagwirebe anthuwa ndipo uh, sizikudziwika kuti cholinga chawo chenicheni chidali chani kuti akachite ziwembu zimenezi. Ndiye mukaona nyuzi akukamba za masaka ku Johannesburg, malo ake ndi amenewa ku Cleveland ndipo zimenezi zachitika dzanadzanali. kuchoka kumeneko tiyeni tibwerere ku middle east makamaka ku irani kumeneku tinakamba mu update ya mmawa kuti dziko la america ndi dziko la irani amamenyana usiku wathawu america inakaphulitsa madera ambiri ku dziko limeneli la irani uh, ndipo irani nayo inabwezera inapita ku maiko atatu kumene kuli mabesi a america ku bahrain ku kuwait komanso ku jordan kumeneku irani ikuti iyo inapanga target mabesi a america Um, padakali pano likulu la nkho- la nkhondo ku america lanena kuti amaliza maataki awo ndipo uh, ayima ndithu zimene amafuna kupanga apanga Uh, likulu la nkhondo limeneli ku america akuti imeneyi inali defense chifukwa amapanga target malo momwe mumayika chiopsezo ku sitima zodusa ku strait of hormuz komanso kumene mumayika chiopsezo ku asilikali a dziko la america ndiye iwowa akuti inali defense koma zokamba zimenezi zikusiyana ndi zimene donald trump komanso nduna yake ya zankhondo akamba donald trump amati irani uh, akuyiphulisa chifukwa choti ikuchedwa kusayinira zokambirana iwowo amati irani siimva zokambirana pakamwa imafuna kukambirana ndi mabomba ndiye am- america ikupanga zimenezi nde izizi zosiyana ndi zimene eni ake a likulu la nkhondowo akunena zonena kuti iwowo inali self defense Kumbali ya Iran, Iran yalengeza kuti Strait of Hormuz ndi yotseka padakali pano. Anena kuti atseka ndipo sitima ina iliyonse isayerekeze kuyandikira ku Strait of Hormuz ndipo iphulitsidwa. Akuti sitima kaya zonyamula mafuta kaya zonyamula katundu zisayerekeze kulowera ku Strait of Hormuz. Uh, warning imeneyi yachokera kwa asilikali a dziko la Iran, a IRGC. America kumbali yake akuti nzabodza zimenezo, Strait of Hormuz ndi yotsegula ndipo sitima zikudutsa. Komano anthu amene amayang'ana ma satellite, ma traffic a sitima pa Strait of Hormuz akuonetsa ndithu kuti uh, Pakuoneka kuti sitima zambiri zayimayima. Sitima zimene zikuonesa kuti zikusuntha ndi zochepa kwambiri. Ndiye ah, nkhani imeneyi tikhala tikuyitsatira kuti timve kuti ma latest developments akhala otani. Ndingobwerezanso mitu ya nkhani zathuzi. Nkhani yoyamba ndiyonena kuti South Africa ndi Mexico akutsegulira World Cup lero ku Mexico kumeneku ndipo ah, Amalawi ena ku South Africa adandaula kuti anthu akumapasa, akumapatsana kapena kutumizirana mauthenga abodza kamba kongofuna kuopsezana kuti wina aliyense achoke kumene akukhala. Ku South Africa komweko kudera lina ku Johannesburg malo otchedwa Cleveland kumeneku kwaphedwa anthu 12 ndi azifwamba ndithu amene anabwera ndi mifuti nkudzangoombera mwachisawawa kupha anthu 12 komanso kuvulaza ena ambiri. Ku Iran kumeneku, America ikuti yaima kapena kunena kuti yamaliza ma attack amene imachita ku Iran ndipo Iran ikunena kuti Strait of Hormuz tsopano ndi yotseka kwa sitima zina zilizonse zodutsa pamalopa. Ndine Nesta the Black Teacher, zikomo kwambiri popezeka pa tsamba lino.